moni ndine jaki nde nkhani yathu ya lero ikutitengera mu dzaka dzakale eti ikhala yayifupi koma ngati muli ndi chakumwa inu tagwirani timacheze taganizani kunena kuti masiku ano munthu ukapita ku chipatala operation chani amagwiritsa ntchito anesthesia eti kunena kuti akukomole kapena ngati akuchotsa dzino amakubayira anesthetic uja basi pamazizira akuchotsa dzino sumva kupweteka eti maoperation ena amakhala oti amagwiritsa ntchito general anesthetic yonena kuti akukomoleratu kapena local yonena kuti ukhala m'maso koma sumva kina kalikonse eti ngati azimayi akapita kukabereka siza amatha kukhala m'maso awabayirabayira local anesthetic apezeka kuti atani samva kupweteka kwina kulikonse operation ipangika nde taganizani kunena kuti pali nthawi pa dziko lapansi imene kunalibe anesthesia nde muganiza kuti kodi medicine imayenda bwanji maoperation amayenda bwanji inali nthawi yowawa kwambiri ndi nthawi yochititsa mantha chifukwa chonena kuti ngati wavulala kapena mwina akuyenera kukudula mwendo akuyenera kukudula uli m'maso umva ululu wonse operation chinali chinthu choopsa kwambiri anthu akuti amachifanizira kuti chimodzimodzi kupita kukaphedwa muganize kunena kuti iyayi tikuyenera kumung'amba pamimba apa kuti timpange operate titani koma ukhale kuti uli m'maso azikung'amba uzimva kupweteka uziona magazi chilichonse ende nde inali chinthu choopsa kwambiri ende amapeza kuti anthu ambiri amafa chifukwa cha shock eti mantha okha kungoti akangoyamba kukucheka muja basi mtima uwe basi anthu apezeka kuti atani anthu akumwalira nazo komanso infection eti nanga si medicine sinali advanced eti ma early 1800s ma 1600s ma 1700s chakuti ndi mdzaka zonena kuti zinali dzaka zoopsa kwambiri when it comes to medicine nde zomwe amapanga ngati akuyenera kudula mwendo nde kuti apeze anthu akugwire akukhazike pansi akupanirire pamene paja akumwesa mowa eti akumwesa ramu akumwesa jini kungothandiza kunena kuti ukhale ngati kuti kamutu kabayizika pang'ono kuti akamakuchekamo basi eti nde what mattered nthawi imeneyoyo inali speed eti amene akukupanga operate yo akuyenera kukhala fast kwambiri kuti usamve ululu kwambiri and process yo ithe msangamsanga akakhala too slow upeza kuti watayaso magazi kwambiri angokucheka msangamsanga apange zomwe akuyenera kupangazo asokererepo ayambe kupanga deal ndi chani ndikuti yayi papole pasakhale infection chani eti nde zinali zinthu zoopsa kwambiri anthu amalolera kukhala kumaona kunena kuti ndili ndi bala kapena apa pali vuto koma amalolera kuti azizunzika nalo balalo kaya pamene pakuvutapo mpakana kumapezanso kuti akufa nazo chifukwa choti akusiya matenda kuti azingokula chifukwa choti akuopa kunena kuti akamcheketa basi anthu nkumakhala nde zinthu zake zinali zoopsa eti komanso olo kuchipatalako eti maoperation ngati amenewo mmene ndanenera kuti anali oopsa chifukwa cha shock komanso kutaya magazi komanso infection eti nde amapezeka kuti out of anthu 10 amene amapita kukapangidwa operation anthu 9 amafa chifukwa cha infection kapena shock kapena chani nde zinali zonena kuti anthu amaopabe kuti "Ah, olo ndipite ndipeza kuti ndafa nazo eti olo madokotala amene amapanga operate onawonso amachita mantha zinali zoti ati imakhala traumatic experience nanga munthu mumpanirire wina amugwira uku munthu uja akufuula uko dokotala akuyesera kunena kuti ndicheke mwendo nsangansanga zinali zinthu zotani zina zake zoopsa kwambiri eti nde panali doctor wina wake otchuka kwambiri dr robert liston anali oti analipo mma 1800s robert liston anabadwa mu 1794 ku scotland edinburgh anali munthu wophunzira kwambiri ndipo anali munthu woyamba kukhala professor of clinical surgery ku university hospital ya london anthu amamudalira kwambiri chifukwa chonena kuti anali oti amaphunzitsa analinso ndi ma assistant ake eti kuti anthu amene amafuna kuphunzira surgery nthawi imeneyoyo kuti azichita operate bwanji chanichani mmene zikuyenera kuyendera katswiri weniweni wa nthawi imeneyoyo anali robert liston nde nthawi zonse kaya ali ndi operation kaya ali ndi chani amakhala ndi ma assistant eti ena mwa ma assistant ndi amene amamupanirira munthu kumukhazika pansi akati ampange operateyo nde robert liston analinso otchuka kwambiri ndi speed amamudalira chifukwa chonena kuti operation yake imakhala ya fast kwambiri chifukwa choti speed inali difference between life and death kunoti apange changu surgeon uja ngati, ngati uli mwendo aucheke nsangansanga adule achose nsangansanga ayambe ku- kupanga zoti magazi asiye kutayika atani zopanga za changu changu choncho eti nde anali ndi record yake yonena kuti amatha kudula mwendo 2 minutes eti kuti no basi akadula ayambe anthu akumkonza munthu uja kuchotsa kuti magazi asatayike ayambe kupanga zoti infec- pasakhale infection chani nde anali ndi record breaking time nde china chomwe anatchuka nacho robert liston ndi choti chifukwa choti chilichonse amapanga so fast anapeza kuti tsiku lina ankampanga munthu operate amamudula mwendo nde ma assistant amugwira ena mikono ena amukhazika kunena kuti asasunthe munthu uja wina akugwira mwendowo so eti kuti ukhazikike audule bwino nde muchangu chake robert liston anacheka nsangansanga koma anapezeka kuti anacheka mwendowo nkupezanso kuti wamudula assistant wake dzala eti anthu onse dzidzidzi ii wamdula assistant dzala wamdula assistant dzala nde opangidwa operate uja yes anamudula mwendowo anampanga treat chani koma anafanso ndi infection komanso assistant amene anadulidwa zalazo anatenganso infection nayenso anapeza kuti watani wafa nde ku next operation nkhani inali itatchuka yonena kuti ii a robert liston adula munthu zala munthuyo mpaka wamwalira nde ku operation ina yomwe anapita next inali yoti panazungulira maspectator mmene amapangira nthawi zonse maspectator ena amakhala sono oti ndi madoctors afuna kuphunzira iti nde wina anayima nawo chapafupi kuti aonere koma analibe ndi mantha atamva kunena kuti a liston adula munthu zala iti nde amaopa kuti "Eh, ndi- ndisayandikire nde anapezeka kuti a liston aja akuzati adule mwendo nkuzapezeka kuti chifukwa cha changu anang'amba jekete la munthu uja spectator uja nde spectator uja sanaone kuti yang'ambidwa ndi jekete yokha ankaona ngati kuti amucheka iyeyo nde anapanga heart attack nkufa ngakhale sanachekedwe koma anapezeka kuti wa- wafetsa munthu just because amapanga changu wamudula jekete nde zinthu zake zinali zoterozo mu 1846 horace wells ndi william morton anapanga discover ether compound yomwe imapangisa munthu kuti azigona tulo nde amapezeka kuti sakumva ululu nthawi ya operation chiyambi chopanga mankhwala oziziritsa kuti munthu usamve ululu pamene akukupanga operate koma nthawi imeneyoyo mu 1847 munthu wina dzina lake james simpson anapanga discover chloroform chifukwa vuto la ether uja amapangisanso anthu kuti azidwala zina kaya pakhosi azikhala ndi ma sore throat chani nde chloroform amapangisa munthu kuti ugone osamva kalikonse munthu ukamapangidwa operate nde ankagwira bwino ntchito koma anthu amipingo anayamba kuwaukira akuti iyayi ululu ndi ochoka kumwamba olo azimayi akamabereka osawapasa mankhwala ayi ma painkiller akuyenera kumva ululu chifukwa chonena kuti ambuye anachita kukonza ululu kuti anthu azimva ululu mpaka malo ena kuma banna kuti iyayi osamagwiritsa ntchito izi ngakhale anthu amafa kwambiri chifukwa cha ululu ndi shock koma zonsezo zinatha mu 1853 pamene queen victoria anachita kupempha kuti ineyo mundipasa chloroform pa nthawi yomwe ankakabereka nde anthu ataona kuti ii a queen agwiritsa ntchito anesthetic basitu mpamene no ma anesthetics anayamba nokuvomerezedwa kwina kulikonse nkuyamba kugwiritsa ntchito nkuwona mpaka na lero kunapangidwano zinthu za more advanced zoti kaya kukachosesa dzino kaya ndi operation yokomoledwa yatunthu zonse zimayenda robert liston ndi munthu onena kuti amatchedwa mmodzi mwa ma fathers and founders of medicine amene anathandiza kwambiri mu medicine anali munthu onena kuti anasintha kwambiri medicine kuti ifike pamene ili pano zaka zinozo imeneyi ndi nkhani chabe ya anesthesia ndi maoperation akale zikomo kwambiri